Bwampini mutu 11 Namondwe woopsa Anthu onse mitima idali m'malo, angakhale ena mwa iwo adakulawa kukhala nkhumba, koma izi zidapsinjidwa ndi mphatso ndi ufulu womwe adaulandira kwa Namatsenga. Ali waliwali, m'zovala zochititsadi kaso, sadaganizenso zina koma kuvina, kudya, kumwa ndi nkhani basi. Uli mkati ulendo, kutali kudamveka zitoliro, malipenga, ndi ng'oma, ndipo kudamveka nyimbo zimene Muvina adachita nazo chidwi. Bwampini nayenso adazimva. Poganiza, adakumbukira zimene adazimva kwa mnzake wina pocheza. Mnzakeyo adati mbali ina ya kumpoto kwa dziko la Ngitau kudali mtundu wa anthu akuluakulu, amiyendo ngati mbalame ndi zikhadabo zomwe, koma odya anzawo. Anthuwa amapusitsa ena powaitana ndi nyimbo zokoma. Pomwepo adakumbukira kuti anthu ambiri adaphedwa posachenjera. Kwenikweni padalibe mankhwala enieni, koma kumata phula m'khutu. Zisadawathere nyimbozo, Bwampini adawafotokozera izi anzake, nawapempha kuti onse amate phula m'makutu. Iyeyo, Bwampini, adapempha kuti asamumate phula m'makutu, koma kuti amumangirire ku ngalawayo. Izi zidachitika, akuyenda choncho, pamodzi, adasendezera pafupi ndi nyimbo zokomazo, popeza makutu adatsekeka ndi phula, amalinyero adali ngati agonthi. Ngakhale nyimbo zotsekemerazo adazikweza ndi kuzikometsa kopambana, koma iwo sadasamale, ndipo iwo adangopalasa kwambiri. Mpweya wonse udadzadza ndi nyimbo zokomazo. Bwampini adafuna kudzimasula kuti akaone ndi maso ndi kumva zokoma zimene zidali kuyimbidwazo. Komanso anthu oyimbawo anali ndani? Ndimasuleni chonde! Bwampini adapempha. Koma padalibe woti amumasule. Mwamwayi, adapapitirira. Kenaka adamumasula namuyamika chifukwa cha nzeru zake. Ulendo udali pafupi kumapeto. Muvina adagwira mngoli wake nawakumbutsa za chaka chachikulu kunyumba ya Namatsenga. Adaimbanso nyimbo yokumbutsa za kubadwa kwake kwa Mfumu Zimeze, mmene anthu anakondwerera. Onse nkhope zawo zidawaladi ndi chimwemwe. Zimenezi zikuchitika, adangoona ndomondo bambo wachikutumbwe, ndipo nthawi yomweyo adatuma mphepo yoopsa imene idautsa mafunde akuluakulu. Kudachitika chinamondwe, madzi adadzadza koopsa. Ngalawa ziwiri zidapita uku, ndipo anthu m'katimo adatayidwanso uku ndi uku. Mitima idangoti myu! nthawi imodzi. Gwiritsa!
adafuula Bwampini kuchenjeza anzake. Onse adadziwa kuti azimu awakwiyira, makamaka Ndomondo. Chikutumbwe adanenadi zoona, koma adakatani nanga? Ngalawa ziwiri zonse zidanyamulidwa m'mwamba, mmene zinkagwa pansi, zonse zidaswekeratu. Onse adamiriratu, ena kungoti balala, ziwalo kutayana. Onse adaferatu kupatulako Bwampini yekha, yemwe adaumirira kwathunthu thabwa limene lidali kuyandamabe. Nkhope yake idatupa ndipo thupi lonse lidali lopweteka ndithu. Sakanatha kuchita chilichonse. Nzeru zinamuthera. Iyeyo ankangonka nalo thabwa kulikonse kumene linali kuyandama.